karamɔgɔ ma ɲininkali b'an bolo k'a tɛnkun a la a ka ɲɛfɔli kɛ tele lajɛlikɛbagaw ye ani a balimaw ye sabu an bɛ bi min na ko gɛlɛyalen don f'a to ten f'an ka maa de sɔrɔ maa min bɛ se ka fɛn fɔ an ye dɔɔnin yɛrɛ bondakun na an bɛ se ka fɛn min faamuya an b'a fɔ rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sirajuna wa muniruna wa qurratu a'yunina muhamadu bnu abdullahi sallallahu alayhi wasallam yann'an ka kuma daminɛ an bɛ sali ala kira kan alayhi salatu wassalam o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka tila ka foli di lajɛli jamakulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna ka aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ yen n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina Aw minnu bɛ yen n' aw bɛ bɔ a ka so sanga n'a ka waati ka na an sɔrɔ an ka so ko ɲininkali b'aw bolo ka taa da diɲɛmɔgɔ tulo kan ne y'o de fɔ aw ɲɛna su fara tile kan ne ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye aw mago bɛ ɲininkali la diɲɛ wagati o wagati n'a wulila ka n sɛgɛrɛ ni n dɔn b'a la n b'o fɔ aw ye ni n dɔn tɛ min na fana n b'o fɔ aw ye Alihamdulilayi a kumana fɛn min kan sisan n'o ye i ye ɲininkali dɔ kɛ n na sisan ko yala ko adamaden ko wolodon ko yala k'a jɔda bɛ kɛ adamadenya la wa ne b'a fɔ awɔ adamaden wolodon jɔdaba de b'a ka adamadenya la n'i ye adamaden ka adamadenya yɛrɛ ta kɛmɛsara o kɛmɛsara wolodon kelen bɛ se k'i jɔ ni bi duuru ye i y'a faamuya ala ye semaine dan n'o ye dɔgɔkun ye ala y'a da a y'a kɛ tile wolonwula de ala ye dɔgɔkun da k'a kɛ tile wolonwula ye a y'a kɛ ye ka da kun min kan jɔn si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ o kama wolonwula tɛ fɛn gansan ye ala ma dan o ma Kabakolo min n'a y'a biri an kunna ala y'o dilan k'o kɛ biri wolonwula de ye an kunna bon ala y'o dan k'o kɛ biri wolonwula ye an kunna ala y'o kɛ ka da kun min kan jɔn si t'o dɔn ni ala tɛ a ma dan o ma ko tuguni a tilala ka dugumakolo fɛnsɛn an ye k'o kɛ biri wolonwula de ye a y'o o dan k'o kɛ biri wolonwula ye kun min kama jɔn si t'o dɔn ni ala tɛ Ala ma dan o ma lahara don a gɛlɛya bɛ fɔ a tile gɛlɛya bɛ fɔ tile ni adamadenw kunkolo cɛ sibiri ɲa kelen mais jamakulu wolonwula bɛ yen ala ye jamakulu wolonwula de compter ko jamakulu wolonwula olu tɛ lahara tile gɛlɛya dɔn wolonwula kɔrɔ ka di kojugu a ma dan o ma ko tuguni ala kira alayhi salatu wassalam ale denw ala ye den wolonwula de di ale fana ma cɛman saba musoman naani wolonwula tɛ fɛn lankolon ye dɛ a ma dan o ma alikuranul karim umul kitab kɔrɔna min ni an b'a la ka kuma a ye n'an bɛ kuma ni a ye bi ni kiri finman n'a jɛman b'o kɔnɔ o bɛ daminɛ ni min ye n'o ye alifatiya a ye alifatiya kɛ aya wolonwula de ye bon yan'an ka taa yɔrɔ jan alifatiya aya wolonwula yɛrɛ de ye adamaden ye i y'a faamuya n'i ye ɲininka la ko wolonwula n'o ye sɛmɛni tile wolonwula ani adamaden ka wolodon k'a jɔda bɛ adamaden ka adamadenya la wa ne b'a fɔ awɔ adamaden min bɛ yen n'a y'a ka wolodon dɔn k'a ka kuranɛ aya dɔn k'a ka yiri dɔn k'o k'o ani mɔgɔ min m'a ta k'o tɛ kelen ye adamaden o adamaden n'i bɛ se i bangebaw sera k'i ka don ɲini k'a kuranɛ aya bɔ k'a yiri bɔ k'a saraka bɔ o a kɛ bangebaw ma se k'a kɛ o a kɛ n'i y'a kɛ i tɛ pɛrɛdi a la fiyewu a jɔdaba de bɛ adamaden ka adamadenya la
karamɔgɔ an ye faamuyali kɛ nin na i bɔra ka walawalani kɛ wolonwula yɛrɛ ye fɛnba ye mɔgɔninfinya yɛrɛ la fɔlɔ diinɛ yɛrɛ fana na ala yɛrɛ ka dali yɛrɛ kɔnɔna na wolonwula o tɛ fɛn gansan ye karamɔgɔ an ka taa ni ɲininkali ye ɲɛfɛ sisan an bɛ fɛ ka na n'i ye o jɔdaw fɔ an ye i n'a fɔ i bɛ k'a ɲɛfɔ cogoya min na yala an bɛ se ka dɔgɔkun tile wolonwula a kelen kelen kelen kelen jɔda ye min ye a jiriw ani a kuranɛ hayaw an bɛ se k'o dɔn wa alihamdulila rabil alamin a bɛ se k'o dɔn kɛ Ala ye dɔgɔkun dan ka kɛ tile wolonwula ye adamaden o adamaden i kɛra cɛ i kɛra muso ye i bɛ na dɔgɔkun tile wolonwula dɔ de kɔnɔ n'i ma na dimasi i bɛ na tɛnɛn n'i ma na tɛnɛn i bɛ na tarata n'i ma na tarata i bɛ na araba n'i ma na araba i bɛ na alamisa n'i ma na alamisa i bɛ na juma n'i ma na juma yɛrɛ i bɛ na samedi wa a b'o cogo la adamaden o adamaden n'i bɛ taa i bɛ taa nin don dɔ de fana kɔnɔ i tɛ se ka taa don wɛrɛ don min tɛ nin don dɔ ye wa i y'a faamu ee an b'a daminɛ don min na n'o ye don yɛrɛ fɔlɔ ye arabu ko yawmal ahadu dimasidon dimasi ye don barikamaba de ye dimasima den kɛra cɛ a kɛra muso ye o den garisɛgɛmatigi de don den dawulatigi don n'i bɛ dimasima den dɔn hali ni muso jiginna k'i to luwanse de la n'a jiginna dimasidonya de fɛ a bila i kunkolo la e tɛ sa k'i to luwanse la bilen o denw kɔni sɔrɔlen kɔfɛ ko ala y'a to i bolo ala bɛ halala yɔrɔ nɔgɔya i ye fana bɛ yɛlɛma i ka so tellement garisɛgɛ b'a la wa dimasimaden hali ni n'a bolo donna ɲɔgɔn fɛ dumuniminɛn kelen kɔnɔ mɔgɔ min kɛlen don k'a ka kuranɛ aya bɔ k'a ka yiri bɔ k'a ko o garisɛgɛ kelen i b'a sɔrɔ tellement garisɛgɛ b'a la Mais adamaden o adamaden i kɛra cɛ i kɛra muso ye an ko dimasimaden ye den garisɛgɛma ye dimasimadentigi dɔ bɛna a fɔ k'ale ye dimasimaden ye ko mais ko ale ka garisɛgɛ ko ɲagaminen ale bolo ko fɛn t'ale bolo ale mana don ko o ko la o bɛ tiɲɛ a mana don jago la a mana don feere la a mana don diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn la ko bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ waati bɛɛ ale kɔni de sirilen don mɔgɔw la ale ni kamanagan ni kungo wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ ne b'a fɔ i m'i ka yiri ko i m'i ka kuranɛ aya bɔ sinon n'i y'a bɔ kamanagan min n'a b'i kan ne m'a fɔ ala tɛ kamanagan da i kan nka n'i y'o tila tilayɔrɔ tan ala bɛ kɔnɔntɔn in ta ka bɔ a la n'a i sera k'i ka yiri dɔn ka tila k'i ka kuranɛ aya dɔn k'i ka saraka dɔn n'i sera k'a bɔ a bɔcogo la dimasimadenw ka yiri yiri dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko tɔnkɛ o de ye dimasimadenw ka yiri ye i y'a faamuya Wa kuranɛ aya o de ye alihamdulilahi rabili alamina dimasimaden o dimasimaden ni e y'a ye k'a fɔ e ka ko de ɲagaminen don e bolo e mana don diɲɛlatigɛ ko o ko la o tɛ ɲɛnabɔ e ni kungo gɛlɛn ni kamanagan wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ sanga fara wagati kan e k'i ka kuranɛ aya bɔ tan e k'i ka yiri bɔ tan e k'i ka saraka bɔ tan n'i y'a bɔ ni yɛlɛma bɛ don i ka adamadenya la ni yɛlɛma tɛ don i ka adamadenya la e b'o dɔn
o ye dimasi ta ye o ye dimasimadenw ta ye karamɔgɔ an ka taa ɲɛfɛ
alihamdulilayi n'an bɔra dimasi la an bɛ gɛrɛ don min na o ye tɛnɛn ye tɛnɛn ka di kojugu tɛnɛnmaden a mɔgɔ tɔgɔtigi ka ca tɛnɛnmaden a man ka di mais tɛnɛnmaden yɛrɛ de filɛ i kɛra cɛ i kɛra muso juguya tɛ se ka bɔ a tigilamɔgɔ kɔ mais juguya tɛ s'a la fiyewu i y'a faamuya o ye ntɛnɛmaden de ye bon ntɛnɛn den filɛ nin ye n'i donna ko o ko la e ɲɛ b'a la e man man di e ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na i ni kungo bɛ ɲɔgɔn na i mana don ko o ko la o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ e bolo yanni i ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ jan e ka segin kɔ dɔɔnin tan dɛ i ka wolodon in don min ye n'o ye ntɛnɛn ye yala e ye ntɛnɛn don yɛrɛ yiri ko wa a kuranɛ aya ye min ye yala e y'a bɔ wa a saraka ye min ye yala e y'o bɔ wa hali n'a y'a sɔrɔ i mansaw m'a bɔ kan'u jalaki i yɛrɛ kɔrɔbalen a bɔ a bɛ mago dɔ ɲa i ye o ale jɔdaba de bɛ hadamaden ka hadamadenya la i y'a faamuya ntɛnɛmaden Ni i y'a ye nin ko in bɛ ka ɲagami i bolo yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko si siladɔn ye fila ye siladɔn cɛman bɛ yen a musoman bɛ yen ntɛnɛnmaden n'i kɛra cɛ ye i ka yiri ye siladɔn bulumisɛn de ye u b'a fɔ bulumisɛn de ma ko siladɔn cɛman i y'a faamuya i ka kuranɛ aya o de ye arahama arahimi bon ni e sera k'i ka kuranɛ aya dɔn o dɔnnen kɔfɛ k'o bɔ k'i ka yiri bɔ k'i ka saraka bɔ ɔ i ka ko i mana don ko o ko la sa o bɛ dayɛlɛ e ye de i mana don diɲɛlatigɛ ko o ko la e bɛ taaɲɛ de sɔrɔ o la e tɛ seginkɔ sɔrɔ o la ala fana b'o k'i ye o kama n b'a f'i ye wolodon a nafa ka bon kojugu
karamɔgɔ i bɔra ka tɛnɛnmadenw ka jiri o n'u ka kuranɛ haya fɔ an ye sisan kɔmi lamɛnnikɛbaga bɛɛ sigilen bɛ nin wagati in na k'i lajɛ alors karamɔgɔ an ka taa ɲɛfɛ dɔgɔkun tɔw bɛ yen kɔmi dɔgɔkun yɛrɛ ye tile wolonfila de ye
alihamdulilahi rabili alamina nin diyara n ye kojugu n'an bɔra tɛnɛn na an bɛ gɛrɛ don min na o ye tarata ye tarata ka di kojugu tarata don tɔgɔtigi bɛ sɔrɔ tarata don a nafolotigi ka ca kojugu i y'a faamu ka sababu kɛ ala yɛrɛ ye nafolo dan tarata de i y'a faamuya ala ye nafolo dan tarata de don mɛ n bɛ kuma kelen fɛnɛ f'i ɲɛna diɲɛ balawu ko balawu ko diɲɛ gɛrɛgɛrɛ ko gɛrɛgɛrɛ ko accident jugu tasumala kasaraw masiba ko fan o fan n'a bɛ kɛ n m'a fɔ a bɛɛ dɛ n'i y'a ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bi kɔnɔntɔn o bɛɛ bɛ kɛ tarata i bɛ lakɔlɔsili boli o kan bi kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ kɛ tarata tɔ tan o de bɛ se ka tila don tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya n b'a f'i ɲɛna k'a walawala ni accident jugu fara tasumala kasaraw ni gɛrɛgɛrɛ wɛrɛw kan n'a kɛra don wɛrɛ dɔ bɛn'a fɔ ko karamɔgɔkɛ ko ko accident ni kasaraw ni gɛrɛgɛrɛw k'a tɛ kɛ don wɛrɛ la ni tarata tɛ n m'o fɔ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a mana caya cogo o cogo n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mun bɛ kɛ bi kɔnɔntɔn o bɛɛ bɛ kɛ tarata tɔ tan bɛ tila don tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne de y'a fɔ lahara ko tɛ i b'i ka kɔlɔsili boli a kan i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ waritigiba o waritigiba n'i b'a ko mɛn aa ko nafolo bɛ karisa kun dɛ wari bɛ karisa kunna e k'a sɛgɛsɛgɛ tan o fana tigilamɔgɔ o cɛ fara muso kan n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i bɛ taa sɔrɔ bi kɔnɔntɔn bɛɛ bangena tarata don nafolola baara fan o fan a kɛra jago ye a kɛra bagan mara a kɛra fɛn o fɛn ye ni taratamaden jɛn'a ma a bɛ taa k'i to ka sababu kɛ ala y'a ɲɛ yɛlɛ ale ma ka sababu k'a wolodon ye e se t'o la o y' ala ka kɛ de fo n'a m'a ka ko ɲɛɲini nka n'i kɛra taratamaden fana ye e mana don ko o ko la o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i donna jago la i donna bagan mara la i donna feere la a ko bɛɛ bɛ ka tiɲɛ e bolo e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka sisan yanni k'a to i ka miirina jugu ta k'a fɔ n dabalilen don n juguyalen don yala e ka segin kɔ dɔɔni dan yala defo dɔɔni tɛ yɛrɛ la wa eseke e y'i ka ko yɛrɛ ɲɛɲini fɔlɔ yanni k'a to i ka don i ka ko in na e ka don yiri ye min ye eseke e y'a ɲini k'a ko i ka don kuranɛ aya ye min ye i y'a ɲini k'a ko wa e ka saraka ye min ye eseke i y'a bɔ wa hali n'i bangebagaw m'a bɔ i yɛrɛ k'a bɔ a ko bɛɛ bɛ ɲɛ yɛlɛ i ma i mana don ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ ka sababu kɛ ala ye tarata yɛrɛ a nafolo yɛrɛ da tarata don taratamadenw ka kuranɛ aya ye maliki yawmidin bɔn maliki yawmidin n'i y'a daribu ka hindi gosi a bɛ bɛn kɛmɛ fila ani bi naani ni kelen de ma ne t'a dɔn nafolo sariki taratamaden bɛ se k'a ka don dɔn cogo min na ka tila k'i sigi k'a fɔ n b'a kɛ di o ma nɔgɔ dɛ n'i ye taratamaden yɔrɔ o yɔrɔ a cɛ fara muso kan a denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ wa i b'a sɔrɔ a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ f'a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'o fara a yɛrɛ kan hali n'a sɔrɔ a tɛ wele setigiw fɛ fɔlɔ mɛ ale fana tɛ siri mɔgɔ la ala bɛ garisɛgɛ yɛrɛ de dayɛlɛ a ma mm. nafolo yɛrɛ ye fɛn o fɛn ala b'a ɲɛ yɛlɛ a ma mm, mm. fo n'a m'a ka ko ɲɛɲini yiri dɔ b'an fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko siyankara siyankara ye fila de ye mm-hmm. siyankarababilen bɛ mm-hmm. siyankarabajɛ bɛ bɔn taratamadenw ka yiri de ye siyankarababilen ye mm-hmm. u ka kuranɛ aya de ye maliki yawmidini ye taratamadenw a cɛ fara muso kan a y'a ka ko ɲɛɲini n'a y'a ɲɛɲini aw lafiyara karamɔgɔ i bɔra ka walawalani kɛ ka bɔ dimasi la ka se tarata ma sisan dɔgɔkun tɔ bɛ kɔfɛ mɛ karamɔgɔ i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ ale sigilen don a ma kalan I bɛ ka kuranɛ haya minnu fɔ ani i bɛ ka jiri minnu fɔ olu tɛ se ka o lasɔrɔ u tɛ se ka sɛbɛnni kɛ u tɛ jiri ninnu dɔn yala karamɔgɔ ni o maa min sera e ma cogoya jumɛn b'o ko la alihamdulilahi rabilalamin ka daminɛ dimasi ka na hadamaden o hadamaden i kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i ma se k'i ka wolodon yɛrɛ dɔn fiyewu n'i wulila ka se an ma solusɔn b'o la ɲɛ bɛ sɔrɔ o la o fana bɛ yen mm-hmm. awɔ mm-hmm. walima mm-hmm. ala ma e lajarabi ni kuranɛkalan ye i ye min kɛ ekɔli de don walima e yɛrɛ ma kalan yɛrɛ kɛ fiyewu e ɲɛsi ka baara de ma walima jago de ma e dun i ka kuranɛ aya min fɔra e t'a dɔn yiri min fɔra e t'a dɔn ɔ i y'a fɔ cogo min na n'i wulila ka s'an ma ko yala k'an bɛ o tigilamɔgɔ dɛmɛ o la an b'a fɔ awɔ an b'a tigilamɔgɔ dɛmɛ a la hali min t'o ye an bɛ mɔgɔ dɛmɛ o la an sigikun de don dɔnni ye fɛn min ye fo k'a jira adamadenw na dɔnni ye fɛn min ye de ka min fɔ ka da o kan dɔnni ye tiɲɛ de ye siga t'a la wulibali de don ni mɔgɔ min t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn mɛ fɛn dɔ bɛ yen fo n k'o f'i ye k'o faamu dɔnnibagaw bɛ yen dɔnnibagaw bɛ yen dɔnnibagaw bɛ yen wa dɔnnibagaw bɛ yen wa dɔnnibagaw fana ladegibagaw bɛ yen ayi bɛɛ tɛ dɔnnibaga ye dɛ dɔnnibagaw bɛ yen dɔnnibagaw ladegibagaw bɛ yen bɔn adamaden o adamaden n bɛ min fɔ dɔrɔn diɲɛ cɛ n'a muso a denmisɛnnin mabakɔrɔ ye n'a b'a ka ko ɲɛɲini a y'a ɲini dɔnnibagaw bolo n bɛ min fɔ ka gɛlɛya o de ye nin ye min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna bi o de tun ye nin ye ala sago aw sago e yɛrɛ bɛ fo o la mɛ f'a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ala ka sira de kan aw bɛ nin baara min na n'an ma baraji sɔrɔ a la a tɛ jurumu sɔrɔ aw wuli ka na anw fɛ yan ka na an sɛgɛn an tɛ sanu d'aw ma an tɛ wari d'aw ma ni wari de tun don sisan ma sɔrɔ a ye yan bila mɛ n b'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye ala k'aw sara An bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana kulu suma ala ka jamana dɛmɛ jamana dɛmɛbagaw ala k'u dɛmɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kana an siri danfɛn na kira bonya kama sɔli ala rasul